wari affirmation de filɛ ne ni wari ka kan ne dan tɛ ne la i bɛ segin a kan ne ni wari ka kan dan tɛ ne la fɛn fɛn bɛ yen n bɛ se k'a kɛ ne ni wari ka kan ne man ka dulon mɔgɔ la wariko la ne man ka dulon mɔgɔ la wariko la wari bɛ komi ɛɛ eh, aimant de ne bolo

ne pɛrɛlen don ka wari minɛ n pɛrɛlen don ka wari minɛ wari bɛ na ne fɛ nɔgɔya la a tɛ gɛlɛya hali ni n ma baara caman kɛ wari bɛ na ne ni wari ka kan ni waritigiya ka kan ne bɛ se ka wari minɛ ka ɲɛ parce que n tɛ wari dépenser fɛn na nafa tɛ fɛn minnu na fana n tɛgɛla bilalen don wari la ni wari bɛ n bolo n tɛgɛla bilalen don a la ne bɛ dili kɛ ni wari bɛ n bolo n bɛ dili kɛ fana ni a dira n ma n b'a minɛ kɔmi wari bɛ na n bolo wari bɛ ne ni wari bɛ komi aimant de wari bɛ na ne ni wari ka kan ne ni wari caman de ka kan n tɛgɛ mana maga fɛn fɛn la a fɛn bɛ yiriwa wari bɛ sɔrɔ a la n mana don fɛn fɛn la ni n bɛ miirila wari la n bɛ miirila dɔrɔn n bɛ se ka ko ɲuman minnu kɛ wari ye wari bɛ na n ka diɲɛlatigɛ la kosɛbɛ ɲɛ bɛ wari natɔ la fɛn fɛn bɛ yen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen wari ni ne cɛ a ka bɔ yen wari yɛrɛ de ne ka di wari ye parce que n bɛ se ka wari kɛ ka mɔgɔw lakɔntan ne ma wari ma deli ka gɛlɛya n bolo wari bɛ na de komi sanji a ka na komi sanji a bɛ na gɛlɛya t'a la n dalen b'a la wari caman bɛ na mɔgɔw bɛ na n'a ye n mana fɛn min feere mɔgɔw b'a san ne ye waritigi ye ne ye waritigi ye n tɛ wari tiɲɛ fɛn kolon na ne n tɛgɛla bilalen don mɔgɔw bɛɛ n tɛgɛla bilalen don wari fana bɛ na ni n magara fɛn fɛn la a fɛn barika bɛ don a la ne bɛ wari utiliser de ka mago ɲɛ n yɛrɛ ye ka mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ye waritigiya tɛ ne lafili n yɛrɛ ma n dalen b'o la waritigiya n bɛ se k'a sɔrɔ ka sɔrɔ n ma tiɲɛni kɛ n'a ye n bɛ fɛn fɛn la sisan n bɛ se ka waritigiya sɔrɔ a bɛɛ la parce que o fɛn de kɛli ka di ne ye n dalen b'a la di diɲɛ fana bɛ ɲɛsin n ma o kɔnɔna la pour que n ka o baara sɔrɔ pour que wari ka na n bɛ barika da wari mun bɛ n bolo mais n bɛ fɛ caman de ka fara a kan Parce que hakilina ka ɲi wari bɛ na ne fɛ ka sɔrɔ n ma sɛgɛn a nɔfɛ fɛn fɛn bɛ ne ni wari cɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya wari ka na a ka na waritigiya b'a to ne ka n bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni wari ye k'u ka ekonomi ɲɛ k'u yɛrɛ ta ɲɛ k'u bɔ wari bi ne bɔ juru jugu la mɔnɛ wari bɛ na n ka n tɛgɛ kɔnɔ sans effort n tɛgɛ dayɛlɛlen don wari ye wari ka na a ka na parce que hakilina ka ɲi wariko la n dalen b'a la n bɛna wari caman sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ n sigilen bɛ n'a ye fana wari bɛ na n sigilen bɛ n'a ye wari bɛ na wari bɛ se ka fɛn fɛn caman ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ne ni n sigiɲɔgɔn ni n bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ dɛmɛ ni wari caman bɛ ne bolo mɔgɔ caman bɛ bɔ gɛlɛya la wari bɛ na ni fanga de ye o fanga n'o nana an tɛ n tɛna tiɲɛni kɛ n'a ye o ye wari yɔrɔ ye affirmation filanan filɛ ne b'a dɔn nafolotigiya ne bɛ se ka kɛ a la n sɔnna o ma n dalen b'a la fana n bɛ kɛ n'a ye ne pɛrɛlen don nafolotigiya ma mɔgɔ mun a vie ma an'a baara n pɛrɛlen don fana ka aw wari sɔrɔ wari sɔrɔ yɔrɔ kura n pɛrɛlen don fana ka wari sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caman ka kɛ nafolotigi ye n ka vie kɔnɔna la bi n bɛna hakili jugu fɛn fɛn bɛ n na n bɛna a bɛɛ bɔ n kun na don o don n bɛna tugu wari o ni nafolotigiya kɔ ka mɔgɔw dɛmɛ pour que wari ye ka na ni contentement ye ka na ni nisɔndiya ye

ne ni n bɛna diɲɛ lakodɔn nafolo mun a bɛna a cɛ k'a kɛ n ka diɲɛlatigɛ la parce que n bɛna o nafolo n bɛna a ta ka baara kɛ n'a ye baara ɲumanw kɛ n'a ye mɔgɔ minnu ye nafolo ta ka baara ɲuman kɛ n'a ye ne fana bɛ se k'a kɛ bi n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n hakili b'o o dɔrɔn de la n bɛ fɛ k'o de ye ne ka nafolo sɔrɔ ka fantanw dɛmɛ ka lujuratɔw dɛmɛ ka bɛɛ dɛmɛ ne mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ n bolo donc n ka nafolo sɔrɔli a ka bɔ n bɛ mun kɛ la ne ni nafolotigiya ka kan n dalen b'o la diɲɛ ka di n ye a bɛ se ka mago caman ɲɛ n bɛ se ka mago caman dilan n'a ye n dalen b'a la n ka eh, wari bɛna n ka hakilina miirina ɲuman caman ɲɛ a bɛna n bɔ jɔnya la a bɛna a bɛna n dɛmɛ ka n kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye a bɛna n dɛmɛ ka n kɛ terikɛ ɲuman ye a bɛna n dɛmɛ ɛɛ ne b'a dɔn ne ye wari ne fana ka di wari ye wari ye ne ka jɔn de donc a bɛ na wagati o wagati n fɛ affirmation filanan filɛ ne b'a dɔn nafolotigiya ne bɛ se ka kɛ a la n sɔnna o ma n dalen b'a la fana n bɛ kɛ n'a ye ne pɛrɛlen don nafolotigiya ma mɔgɔ mun a vi ma a n'a baara ne yɛrɛ filɛ n pɛrɛlen don fana an ka an pɛrɛnna fila ka o wari sɔrɔ awa n bɛna kuma bruce ni linda de kan ya donc olu de ne ye entraîné manifestation ninnu donc euh, linda euh, euh, linda bɛna ale leclaire ani bruce young donc olu de bɛna kuma kuma entraîné an ka équipe entraîné cogo min ya donc olu ka baara de y'o ye donc on y va awa bi n bɛna kuma ni mɔgɔ min ma

o o o sɔrɔ cogo min a bɔra basikɛti canal de fɛ an ka entraîneur dɔ tun bɛ ko Bobby Cremins n bɛna a tɔgɔ fɔ quoi donc an ka an ka saison kun tiɲɛnen don joueurs bɛ ka transférer puis an kun tɛ ka bɛn donc ale de a ye mun dépenser o la ça plus de euh, dix mille dollars c'est des millions donc a bɛ na n'u ye a b'u invité ka bɔ u kun bɛ dugu wɛrɛ la je crois Chicago donc a b'u a b'u ka hôtel ta en charge k'u sara donc ka na to tuma dɔ la une semaine deux semaines tuma dɔ la an tɛ entraînement yɛrɛ kɛ donc ce sont des ce sont des des u b'a fɔ ko mental des les gens ils vous entraînent mentalement parce que physical bi euh,

sɔrɔli an b'an sigi an bɛ taa yɔrɔ sumalen na kuma dɔ an bɛ taa fo école librairie sanfɛ o yɔrɔ sumalen don donc an joueurs minnu bɛ yen an bɛ an bɛ maa mugan bɔ donc u bɛ na u bɛ miziki sumalen k'a la komi nin cogoya donc u kuma i fɛ ya donc donc fo o kuma ninnu u y'a ta k'a kɛ CD la yan'an ka maci kɛ ya donc bien vrai k'u bɛ na u kɛra komi an ka entraîneurw yɛrɛ de donc an ka entraînement o ni fɛn ninnu u bɛ yen kuma bɛɛ donc euh, donc u b'an ta kelen kelen k'an entraîner bon ne de tun ye fɛn capitaine ye donc euh, u b'a fɔ ko sa kunkolo ne de tun ye euh, co-capitaine il y avait un autre tubabu dɔ fana tun bɛ yen o tun ye capitaine ye donc on était deux capitaines donc u y'an lasigi k'a fɔ donc n'a ma a ta en sérieux

ne bɛ se ka kɛ a la o ye des manifestations donc manifestation n'i bi n'i bi taama i k'i i kan tilen avec confiance n'i bi lancer franc fili i kan ka fɛn mun fɔ i kunkolo la o ni fana n'i bɛna défense kɛ i kan ka fɛn minnu fɔ o ni fɛn ninnu donc olu bɛɛ fara faralen ɲɔgɔn kan donc u y'a u y'a kɛ kasɛti yɛrɛ ye k'a d'an joueurs kelen kelen bɛɛ ma donc ni ni mɔgɔ mun gɛlɛya b'o la yɔrɔ mun donc u bɛ kasɛti kɛ k'a d'i ma donc i b'o lamɛn yanni maci ka daminɛ ni maci daminɛna a bɛ komi mɔgɔ minnu a bɛ komi jinɛ de b'a na donc tu es possédé parce que i ɲɛ b'i ka objectif de la i ka sira tɛ fosi la fɛn fɛn bɛ yen komi mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ baara dɔ bɛ yen a ka d'u ye u bɛ se ka wari sɔrɔ a la mais u bɛ maloya k'a kɛ donc i tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye quoi mɔgɔw bɛ mun fɔ i t'a ye i kɛlen don k'i ka objectif dɔrɔn de viser donc a mɔgɔ caman bɛ yen sisan hali an ka élèves dɔw b'u la i b'a sɔrɔ n'u tugura ɔ muso ou bien u tugura mɔgɔ sugu dɔw kɔ i b'a sɔrɔ ka u ka comportement bɛ changer donc n'u tugura mɔgɔ jugu kɔ i b'a sɔrɔ u ka comportement bɛ changer o ni fɛn donc a b'i bɔ manamana ko caman la bon i bɛ fɛn mun nɔfɛ i ka objectif yɛrɛ i b'o de viser donc à ça t'aide à être oh, focusé quoi concentré donc euh, fana i ka i bɛ se k'a ta ka manifestation in filɛ nin ye wari dɔrɔn tɛ donc wari in n y'o expliquer parce que maliyɛn bɛɛ ka kɛ faama o de ka di ne ye ya donc euh, bon ne ye mun utiliser bon wari ta fan fɛ fana si j'ai un objectif à viser j'utilise ça des manifestations ni n bɛna bɔ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la n b'o de viser donc fana au cours de temps c'est réussi pour moi donc joueur ta euh, match ta fanfɛ yɔrɔ la c'est réussi pour moi parce que ni

donc i b'i concentré o kan donc u b'a fɔ ko distraction like quelque chose qui peut vous distraire muso b'o muso b'o kɔnɔ ou bien cɛmannin b'o kɔnɔna la n'i ye musolamɔgɔ ye ou bien mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dulɔmi dɔrɔgu ta o ni fɛn ninnu donc a b'i bɔ o manamana sugu ninnu na donc n'i ka objectif ye yɛrɛ fɛn mun ye i b'i concentré o de kan quoi donc l'un d'année brousse

wari bɛ na depuis an y'a daminɛ an ye match gagner daminɛ o y'a sɔrɔ an famana ka match gagner mɔgɔw bɛ ka décourager yan nɔ ni a chaufféra dɔrɔn américain bɛ boli ya donc joueurs bɛ équipe bila ten a fɛ de gauche à droite donc an ye gagner daminɛ joueurs dɔw wɛrɛ bɛ na ka na fara an kan o ni fɛn ninnu f'an taara fo

i b'o yɛrɛ i yɛrɛ b'a abandonné yɛrɛ ka sɔrɔ i m'a tenter kosɛbɛ ya donc ça ça t'encourage et puis a ne kɔni fɛ kilisi de don ya ne kɔni fɛ kilisi de don donc je crois que c'est très très très important ya hali ne yɛrɛ ka élève dɔw n b'a utiliser o la ya n b'a utiliser o la n b'a fɔ n ko kunbiri

kelen dɔrɔn don mun don mun don dɔrɔn ala tɔgɔ de t'a la ya so bon olu b'a fɔ naturellement parce que a bɛ énergie d'i ma n'i mana a bɛ confiance d'i ma i fana tu es tu es enthousiaste à, à, à travers i bɛ k'i ka euh, objectif visé quoi donc manamana ko caman b'i kɛrɛfɛ tu ne vois pas tu es concentré seulement ya donc kun si l'homme est concentré

e t'o ye degun ça devient un exercice physique pour toi parce que i entraînelen don o la quoi donc ne entraînelen don o la je crois que c'est très très important donc o de la n ko n b'a développer n ye loi de attraction kɛ depuis longtemps ya donc n m'a dɔn parce que n b'a dɔn mɔgɔ caman ti a ta sérieusement j'étais comme ça ya donc ne ye nin ne ye nin nin secret dɔn ça ça fait 20 ans depuis n bɛ université la ya donc o de la n ko sisan a papier caman b'i bolo tu peux tu peux utiliser ces manifestations sur tous les plans l'éducation n'i bɛ fɛ i ka tu veux tu veux faire des savoirs ou bien ni bana b'i la i bɛ fɛ ou bien ni si tu as des poids i bɛ fɛ ka poids perdre tout ni n'i bɛ cɛ ɲini na o ni fɛn ninnu donc i bɛ se k'o o o fɛn kelen de kɛ donc video de don ni video janyana donc n bɛ fɛ ka o de la donc bon ni question nana n b'a a expliquer pour que bɛɛ k'a faamuya kosɛbɛ quoi parce que ma explication kan ni donna dɔrɔn n y'a kɛ ya parce que ne ni n mana temps sɔrɔ ni fɛn mun je sais que ça peut intéresser quelques uns ba n b'a video fili ka taa quoi ya donc ni video n y'a kɛ a mɛnna donc n ma se k'a fara fara ɲɔgɔn kan parce que il faut k'i ka musique k'a la o ni fɛn ninnu donc o de tun don ala ka video wɛrɛ yira an na ayiwa je crois i y'a faamuya bon ne ne kun ni n kun bɛ macikɛyɔrɔ la n muso o y'a sɔrɔ ale kun ye bon an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an kun ma furu a bɛ taa ne ka macikɛyɔrɔ la a bɛ sigi fo an ka ekipu banc kɔfɛ walahi n t'a ye A- f'a b'a fɔ ko ne ɲɛ b'ale la ko hali n t- ko ne ɲɛ coronnen don ale la mais n t'a ye tellement que j'étais concentré sur le match bon o attitude kelen